n'ọdịka iri afọ abụọ na atọ gara aga ka e guzobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party a nụkebeghị maka ya bụ otu tutu rute n'afọ anọ gara aga Peter Obi banyere na ya ma ruzie n'afọ atọ gara aga zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'aha ya bụ otu kpaa ike n'ụdị ịgba onye nke atọ mere ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ji sị na ọ bụrụ ya gbara onye nke mbụ ma e wezuga puku kwuru puku akwụkwọ nhọpụta a tụụrụ ya ụlọikpe kagburu n'ụdị na ha gbara ọlụ nke a mezuru ka ndị amaghị na ọ bụ ha n'agbanyeghị na nkịta marabu onye na-ere ọkpụkpụ were maka ọzọ emena nakwa a ghara igbu ngwere ọdụdụ naabọ nke ọdụdụ atọ apụta wee ghakwunye nghọtahie na esemokwu na Labour Party na udo bugodere a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi tutu ruo mgbe Peter Obi jiri pụọ nke a bụrụ n'agbanyeghị na ụlọ ikpe ekpesịa ọ gwụ ala anyị Supreme Court kere ikpe n'etiti Nenadi Usman na Julius Abure na-azọ onye bụ onye isi oche Labour Party ụbọchị anọ nke ọnwa anọ afọ 2025 kpebie na ọ bụ sinetọ Nenadi Usman bụ onye isi oche otu Labour Party gbagoro mgbada na ụdị igbu oge INEC ji ghara ịgbado ụkwụ na ya bụ ikpe ụlọikpe Supreme Court kere ghara ịnabata Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party bụ ya nyere ohere ndị dị ka Julius Abure na Abayomi Arabambi ji nyegide nsogbu n'otu Labour Party tutu ruo mgbe Peter Obi ji sị Labour Party anọjuo m chụrụ ya rue na ADC bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a banyere ruo na ya mee ka ha mere na Labour Party n'ụdị mere ka ikpe ADC nwere n'ụlọ ikpe ka nkụ nke Nafiu Bala Gombe ji azọso David Mark ọkwa onye isi oche ADC Peter Obi hapụrụ ADC pụọ maka na Atiku Abubakar onye mpaghara Northern Nigeria chọnatara ịbụ onye isi ala Nigeria n'ụdị ọ cha sị gbute ọ chaghị sị gbute kwue sitegodị n'inweta ohere ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala nke pụtara na ọ ghara ịsọpụrụ nkwekọrịta e nwere n'ala anyị banyere ndị mpaghara northern Nigeria chịa afọ asatọ ndị mpaghara southern Nigeria chịa afọ asatọ na ebe ọ bụ na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka mpaghara southern Nigeria n'ụdị ọ fọdụụrụ ha afọ ise na o kwesịghị ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 ozugbo Peter Obi pụrụ na ADC o teghị aka INEC nabatazia sinetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party ma tupu Peter Obi esi na ADC pụwa e nwere ikpe a malitere n'ụdị ịgba akwụkwọ na nnukwu ụlọikpe High Court na Abuja maka ịkagbu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise gụnyere ADC ka ha bụdobe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị n'ụdị na ha gbara ọlụ maka imezu ihe ndị a chọrọ n'aka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị wee na-eche na ya bụ akwụkwọ a gbara nke onye isi na-ahụ maka iwu na ikpe n'aha gọọmenti etiti Prince Lateef Fagbemi kwụ n'azụ bụ nke o kwesịrị ịhụ isi ya ọ bụrụ na ọ bụghị n'ọfụ ihe ọ ga-apụta bụ n'ezie n'ezie na ndị ọchịchị gọọmenti etiti achọghị ka Peter Obi soro zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma kedu ka ozi uga si masị gị ma ka o sighị masị gị biko mee ka a mata na ohere like maọbụ comment